Moni, ndine Jaki. Nkhani ya lero ikutitengera ku United States, ku Texas, kumene amachita produce mafuta, oil wambiri eti. Uh, mzinda umenenso uli ndi anthu olemera kwambiri. Anthu ambiri olemera amakhala ku Texas amene sali ma celebrity, anthu okonda politics chani. Ndiye nkhani ya lero ndiyo yopatsa tsemwe pang'ono koma tatengani chakumwa ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Taylor Parker. Mu chaka cha 2020 anali ndi zaka 29. Taylor anali ndi vuto lalikulu kwambiri ndipo vuto lake linali loti anali munthu wabodza. Amangonama nthawi zonse nkukhala munthu wabodza basi popanda chifukwa amangonama. Nde anakumana ndi mamuna uyu dzina lake Wade Anakumana atapita kokavina kwina kwake ku rodeo. Kenako anayamba kumacheza online mpakana chibwenzi chinayamba n'kuyamba kumakhalira limodzi. Koma vuto lake la bodza lija silinamuthere. Amanama popanda chifukwa. Amamuuza Wade-yo kuti makolo ake ndi olemera kwambiri ndi mamiliyoneya ndipo iye ali ndi ndalama zambiri mamiliyoni anamusungira mu trust fund angodikirira kunena kuti ndalamazo zituluke amanena kuti kaya ndi ankolo ake kaya ndi anti ake amabloka ndalamazo kuti zisatuluke nkuona apapo analibe ndalama zambiri pena kunena kuti a basi amapezeka kuti Wade uja anayamba kumalandira mane- ma text message kuchoka kwa makolo ake a Taylor abambo ake a Taylor kumuuza kunena kuti a Taylor wandiuza kunena kuti akupanga nawe chibwenzi chani iye chayi aziwayankha bwinobwino koma basi nde chibwenzi chinasanduka cha serious msanga kenako iyi mpaka na agogo ake a Taylor aja akumutumizira Wade ma message kumanena kuti izizi zisakhale zachibwana tikufuna tione ukwati ma message onsewa anali akuchokera kwa Taylor anangoyika sim card ina kumanama kuti ndi bambo ake pena ndi agogo ake Wade iyi kumangovomereza kenako anapezeka kuti Taylor anamuuza Wade uja kunena kuti a kuli ntchito kwa bambo anga afuna munthu woti azigwira ntchito azimulipira ndalama zabwino chani chani nde Wade uja anali ndi nzake best friend wake kunena kuti amavutika kwambiri ndi ntchito kuti ntchito samayipeza analibe ndalama nde anali kuti iyi uyu akhoza kumakagwira nde Taylor anamuuza akamuuze ujadi nkukamuuza best friend wakeyo kunena kuti "Eh, kwa bambo ake a Taylor kuli ntchito paja ndi anthu olemera kwambiri nde ukonzekere kumpatsa date lokayamba ntchito chilichonse iye ujadi kukonzekera kenako basi mosadziwika bwino Taylor uja kubwera kudzanena kuti a ntchito ijatu basi zasokonekera asokonezanso anthu akwawo kwa abambo anga akuti basi aononga ntchito ija sizitheka munthu atakonzekera konzekera bwinobwino kuti akayamba ntchito ndi anakhumudwa kwambiri eti komanso mpamene Wade uja amadabwa kuti "Ah, uyu uyutu akunama chifukwa zonse amangoyankhula pakamwa palibe chilichonse chomwe ndinaona za chuma cha kwawo za chani sikuti iye amafuna chumacho koma nanga si zomwe amamuuza iye ndi amangomvetsera kenako Wade anamuuza Taylor kuti ine ndikufuna kuti chibwezichi chithe i don't think pali tsogolo lina lililonse pakati pa iwe ndi ine nde Taylor anamuyankha Wade kuti "Ah, nde ukundisiya pano unena kuti ndatenga mimba Wade ah uli ndi mimba Ali ee, Nde kuli bwino tikhale mpaka mwana abadwe. Wade analibe naye chikondi kweni kweni koma pomva zoti munthu oti ali ndi mimba anatani ananena kuti okay chabwino koma amakayikira kuti ah alidi ndi mimba uyuyu iye uja kumapitirizabe ii ndili ndi mimba mpakana ii kulemba pa social media ndili ndi mimba kuuza abale kuuza anzake kunena kuti ndili ndi chani ndili ndi mimba koma Wade amakayikira amati ah ineyo sindikukhulupirira kuti munthuyu ali ndi mimba. sindikudziwa chifukwa chani koma poti akutero koma azinzake a Wade amamuuza kuti "Ah, iweyo ungotero chifukwa chonena kuti ukufuna kumusiya munthuyo ali ndi mimba basi ngovomerezani iye ujadi kumakhala nde tsiku lina anamunena kuti "Ah, mimba ya mtundu wanji yosakula iye uja nkukhumudwa kuti iwe mpaka ukandinene choncho anthu ena basi matupi kusiyana izi ndi izi koma mosakhalitsa mimba ija inayamba kuoneka kuti ikutani ikukula Wade uja okay chabwino osadziwa kunena kuti zinalidi zaboza Wade uja samalakwitsa kunkayikira analibe mimba zinali za fake zonsezo anapezeka kuti amapita pa intaneti kumachita google kumachita search kunena kuti ndingatani ndidzitani kuti ndidzinamizira mimba munthu wa mimba amatani akapanga choncho nde kuti azipanga zonse zomwe zalembedwa pa google paja kenako anakagula chi chi fake chi pregnancy chimakhala ngati chimimba chonchi chi zili ma size osiyanasiyana kaya anapanga zimenezo anaganiza bwanji amagulitsa ndithu mimba za fake ndi amavala chimimba cha fake icho kumaoneka ngati kuti ali ndi chani ngati ali ndi mimba ndi amanyamuka kumayimba mafoni ngati kuti ali pa, pa foni ndi doctor kuchipatala kumayankhulana za mimba Wade uja akakhala pafupi Wade uja azimva iye akuyankhula ndi doctor ndi kutidi kuli mimba mpakana ma appointment ku chipatala mpakana ii ndikupita ku ma scan osadziwa kunena kuti wachita kugula akumagula dzithunzi dza ma scan pa website yolemba kuti dzina lake akuti fakepregnancy.com website yatunthu kumagula ma scan ma picture kumamuonetsa ii mwana uja ali chonchi mwana uja Wade uja ii ayi basi tilidi ndi chani kukubweradi mwana mpakana anapanga baby gender reveal kupanga party yonena kuti iyayi mwana wake akuti akhala wamkazi atati andiyeza ndi wamkazi pena amapita naye limodzi kuchipatala Wade kuma appointment koma amamuuza kuti iyayi iwe khala panja ukadikire mu waiting room ine ndikakumana ndi doctor iye kumangoti akuyankhulana ndi doctor za boza zokha zokha Wade uja zonsezo kumaziona kumakhulupiriradi mpakana anapanga photoshoot kujambulisa ali ndi mimba yakeyo nthawi inayamba kuyandikira kuti mwana atani abadwe ndiye Wade ali "Ii, kodi tsiku loti mwana abadwa ndi liti tipange mapulani chani iyeyo iye posachedwapa mpaka nthawi ija yayamba kufika Wade "Ah, bwanji mwana sanabadwebe iye ayi abadwa abadwa kenako anamuuza Wade uja kuti "Ah, mawa ndikupita akandipange induce kuti mwana atani abadwe chifukwa akukhala ngati wachedwa. Wade, Okay, undidikirira. Iye uja n'kunyamuka usiku. Taylor uja n'kupita kukhitchini kukayatsa moto kuti akoleze nyumba pakhale ngati pachitika ngozi nde chilichonse chasokonekera. Anangouyatsa moto uja ndikuthamanga iye kupita kuchipinda kukagona koma Wade ananunkhiza utsi msangamsanga n'kuthamanga kupita kukhitchini moto uja usanabuke utangoyamba pamene anangouzimitsa. pompo popeza kanali kamoto kakung'onong'ono nde Wade uja anadabwa kuti moto wayamba bwanji moto ungoyamba pasa pa, pansi popanda kalikonse nde anaziwa kuti ndi uyu nde anazamukayikira kuti iwe chifukwa chani ukupanga zimenezi nde anati iyayi ayi mimbayi mwakuti kenako anati a basi ndikunyamuka mawa ndikupita kuchipatala ananyamuka the next day kuti akupita kutani kuchipatala anamuza kuti ndikuimbira foni kuti ubwere tikakumane kumuza Wade uja. koma Taylor anamuimbira foni nzake dzina lake Regan kuti a ndingabwere ndzacheze kwanu chani Regan uja ayi ndikubwera ukhoza kudzacheza iye uja nkunyamuka kupita kunyumba kwa Regan Regan anali ndi mimba ya 35 weeks anali ndi mamuna wake ndi mwana Regan anali ndi zaka 21 anali ndi mwana wa zaka zitatu mamuna wake kunyumba kunalibe kunali iyeyo ndi mwana yekha mimba yayikulu Taylor anangotenga hamala kumukhoma pamutu Regan uja Regan akuti adzadzidzimuke atere amangomukhomabe pamutu mpaka kugwa pansi nde nanji ndi mimba kenako kutenga mpeni anambayabaya ndi mpeni uja kenako anamung'amba pamimba apo ndikumtulusamo mwana uja nthawi yonseyo mwana wake wa Regan anali kunyumba komweko anamtulusa mwana uja ndikunyamuka kukwera galimoto kuyamba kupanga speed pamene paja kumuimbira foni Wade kumuuza kuti mwana wabadwa ukandipeze kuchipatala nde iye uja amathamanga kwambiri na- amathamanga kuti apite kuchipatala nde anathamanga kwambiri pansewu wa polisi nkumuona wa traffic kuti ee kuthamanga kumeneku bwanji wa traffic uja ndikumuthamangira kumuimitsa sono iye uja anatenga umbilical cord ya mwana uja ndikuyika mpanti nkumunyamula mwana uja apolisi aja akufika kuti kuthamanga galimoto bwanji akuti ndangobereka kumene mwana wandibadwira mgalimotomo apolisi kuyang'ana umbilical cord kuyang'ana mwana kumuthandiza kuthamanga naye kuchipatala koma mmene amakafika kuchipatala mwananso atamwalira anamuza kuti mwabwera ndi mwana uku apolisi eh, achipatala kumuyeza mwana nkumuyeza iyeyo kumuona iyeyo kupeza kuti ah, munthu uyu sanabereke mwana komanso Atampanga scan, anampanga scan kuti aone kuti ngati m'mimba mwatsalira china chilichonse yani, anapeza kuti alibe nchiberekero chomwe. Chiberekero anamuchotsa ali nzaka 15 kaya chinachitika nchani, analibe chiberekero. Mamuna wakeyo samaziwa, sanauze aliyese kuti chiberekero chake chinachosedwa. Mpamene anaimba foni ku polisiso, kunena kuti mm apapa zinthu sizili bwino. Mamuna uja anali akuthamangira kuchipatala kuti mwana wake wabadwa. Kukafika kumene kuja zomwe akumva mpamene atamfunsa wayamba kuulula kuti yayi ndinapita kunyumba kwa nzanga, nzangayo ali ndi mimba ndi ndinatenga mwana wake. Amayi ake anzakewo anali atadabwa kuti monse ndayambira kumuimbira mwana, mwana wanga. Amayi ake a Reagan ananyamuka kuti akupita komweko nanga sanadziwa kuti munthu ali ndi mimba. Anakampeza akadali moyo imagine kunena kuti kung'ambang'amba konseko kutani sanafe anafa amayi ake atangofika munthu nkumamwalira nthawi yonseyo mwana wake wa zaka zitatu atakhala pambalipa akungoyang'ana nde nkhani inapita kukhoti a defense amene amampanga defend taylor amanena kuti olakwa ndi anthu amene anali around taylor zinali zodziwika aliyense amatha kudziwa kuona kuti munthu uyu akunamizira mimba alibe mimba bwanji anthuwo sanamuletse nde yolakwa ndi community akanatha kuziletsa zonsezi kuti zisafike pamenepo koma ozenga mlandu ku statement yawo yomaliza cause recommendation amanena kuti ampase life in prison anapeza kuti anatulusa chithunzi cha mmene anampezera Reagan mmene anamung'ambira mmene anambayirabayira ndikuonetsa jury anthu ochita decide kuti izi ndi zomwe anampanga nzake munthu oti amadziwana naye, mzake, munthu oti amacheza naye. Nde jury inatenga 1 hour yokha kukambirana nkupanga decision kuti munthu uyu sitingampatse life sentence, munthu uyu tikumpatsa death sentence chifukwa cha nkhanza zimene anapanga, anapha anthu awiri mwana ndi mayi ake ndipo njira yochitisa mantha nde Taylor Parker ndi mzimayi omaliza, anali mzimayi omaliza kuchitidwa sentence to death mu chaka cha 2022. akadali moyo ali pa death row akudikilira tsiku. imeneyi ndiye ndi nkhani ya Taylor Parker. zikomo kwambiri.